Haigh a chairde, fáilte mhór romhaibh anocht chuig an ócáid speisialta seo, Cill Dara agus an Ghaeilge, Daoine agus Dúchas, agus míle buíochas ar fad as taisteal anseo. Táimid an-sásta rud mar seo a reachtáil le fear áitiúil, Ciarán Ó Maitiú. Rud an-speisialta is ea é. Em, is mise Caoimhe Ní Shúilleabháin, tá aithne ag cuid agaibh orm, agus tá mé ag obair le Cill Dara le Gaeilge. So, seo cuid de, táimid ag iarraidh sraith de, de ócáidí chultúir a chur ar siúl amach anseo. So, seo an dara cheann atá eagraithe againn go dtí seo agus táimid sásta an slua a fheiscint anseo anocht. Em, tá fhios agam go bhfuil, luaigh mé Ciarán, tá sé iontach sásta bheith linn anocht. Em, agus an taighde agus an obair atá déanta aige ar chultúr Chill Dara a chur inár láthair agus táimid ag súil go mór leis. Oíche ar leith is ea é mar is ceiliúradh speisialta é ar na naisc idir Cill Dara, an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach agus beidh seoda ceoil agus litríochta ann, idir shean agus nua, agus cuirimid fáilte roimh an painéal aíonna, más féidir sin a rá, atá curtha le chéile ag Ciarán agus ba mhaith liom cuirfidh mé in aithne daoibh anois iad go gairid. So tá na beathaisnéisí le fáil freisin. Feicfidh sibh ar an gclár go bhfuil dhá cód QR, más mian libh bheith ag léamh fúthu níos déanaí, nó tá taispeántas sleamhnán ansin againn agus beathaisnéisí na ndaoine air is féidir libh bheith á léamh i rith an bhriseadh. So i dtús báire, fáilte mhór roimh Chiarán féin, scríbhneoir, taighdeoir agus múinteoir as Nás na, as Bóthar Ráth Oscair chun bheith cruinn i Nás na Rí. So Ciarán is a writer, researcher and teacher from Naas agus bhuaigh sé an Oireachtas sa bhliain 2019 lena úrscéal Gruagach Rua agus na Sionnaigh Liatha agus b'in sa rannóg ficsean do dhaoine óga. 9 go dtí 12 bhliain d'aois, agus deir Ciarán gur pribhléid ar leith dó é a bheith ag obair i gcomhpháirt linne i gCill Dara le Gaeilge agus leis na haíonna eile seo anocht. An dara duine ar an liosta ná Aoibheann Devlin, tá ag seinm taobh thiar díom. Aoibheann is a celebrated fiddle player and traditional Gaelic harp player. Tá a lán obair teilifíse agus raidió déanta aici le blianta anuas, thuaidh agus theas, mar aoi agus mar léiritheoir. Ball í den ghrúpa Lí Ban agus eisíodh a n-albam An Rud Nár Léir anuraidh. Linn chomh maith tá Déaglán Ó Doibhlin, beannaigh don slua, Déaglán is the Gaelic Language Officer with Mid-Ulster, Gaelic Language Officer with Mid-Ulster District Council. agus chomh maith le bheith ina cheoltóir agus ina amhránaí, tá a lán obair teilifíse agus raidió déanta aige freisin, agus tá suim ar leith ag Déaglán i litríocht na Fiannaíochta agus na nasc atá ag an bhFiannaíocht le logainmneacha agus le seandálaíocht na tíre. Tá Katie O'Flaherty anseo linn anocht freisin.

am a tháinig, a thaistil an t-aistear is faide le teacht le bheith linn anocht, is dócha, ná Ádhamh Ó Broin. Ádhamh has Irish and Scottish Gaelic heritage, he's a musician, writer, storyteller and fluent Scottish Gaelic speaker from Cowal in Argyll, Scotland. Ba as Contae Chill Mhantáin cuid dá mhuintir, mar sin tá mé in ann a rá gur duine den scoth é. Tá Ádhamh ag obair mar Oifigeach Gaeilge leis le dream CHARTS, Gaeilge, Comhdháil Cultúir Dúchais agus na hEalaíona in Albain. Tapadh leibh as bheith anseo. Tá súil agam go ndúirt mé i gceart é. Agus ar deireadh, beidh Frank Reidy linn anocht. Sin Frank. Iar-Cheannfort san Arm é Frank, scríbhneoir agus craoltóir rialta freisin agus tá sé lonnaithe i gConamara faoi láthair. Ach chaith sé 20 bliain, 25 bliain gabh mo leithscéal, sna fórsaí cosanta agus é lonnaithe ar Churrach Chill Dara, síos an bóthar uainn. Le linn na tréimhse sin thug sé cuairt ar neart tíortha, an Liobáin agus Ruanda ina measc, agus ghnóthaigh an chéad leabhar taistil, Ó Chósta go Cósta, Leabhar na Bliana sa bhliain 2010. Faraor ní féidir le Angeline King a bheith linn anocht ach tá mé cinnte go ndéanfaidh an seisear seo an-oíche dúinn. Díreach sula mbogaimid ar aghaidh, just le rá libh go bhfuil na bealaí éalaithe taobh thiar díbh ansin agus amach a' doras sin agus tá na leithris amuigh ansin. Mairfidh an chéad chuid thart ar uair a chloig agus ansin beidh sos tae againn, nó caife agus brioscaí. Agus ná déanaigí dearúd na gutháin póca a mhúchadh. Déan anois é sula ndéanann sibh dearúd. Agus mar fhocal scoir, téama na hoíche anocht is ea Glaine ár gcroíthe, neart ár ngéag, is beart de réir ár mbriathair. So sin an mana a bhíodh ag an Fianna fadó agus mana a chuirtear an-spéis ann inniu féin. So sin as Béarla pure of heart, strength in our limbs and we honour our word. Sílim gur deas an smaoineamh é don oíche anocht. Go raibh maith agat.

Sa dán seo, tá Cnoc Alúine, the hill of Allen, the stronghold of Fionn and the Fianna, síos an bóthar uainn, and Red Hills are name-checked or luaite sa dán seo. It probably dates from 1500 or earlier. Lá dá raibh Pádraig i nDún gan salm ar úidh in ól. Théid go teach Oisín Mhic Fhinn. os leis féin ba bhí na glór. Dearmad phlé d'fhoireann Fionn in Albain ré lín na laoch, ar dhíth dá ndéin ar Dream Dearg, Fernire, i bhFearac a' Bhréagh.

B'in The March of the King of Laois. So ba é an Taoiseach cáiliúil, or sé an Taoiseach cáiliúil, Ruairí Óg Ó Mhórdha, atá á chomóradh san amhrán sin, agus dhein Ruairí Óg creach ar Nás na Rí i Márta 1577. An chéad sliocht eile, beimid ag caint ar chreach arís, a Chiaráin, is dócha. Seo sliocht as dán i Leabhar Uí Bhroin ón séú haois déag, agus luaitear a lán áiteanna sa dán seo a chreach muintir Uí Bhroin idir 1548 agus 1570, and we'll get to hear that list of places in Kildare that suffered frequent O'Byrne cattle-raids. Yet we invited of back Beidh píosa beag ceoil ó Ivan agus beidh déanfaidh Ciarán an reacaireacht.
Dia dhaoibh ar fad. Uh, Tabharfaidh mé an cúlra, just give uh, the background first as Béarla.

Anois, rud, tá mé chun é a rá as Gaeilge anois agus sheinn Ivan agus Déaglán níos luaithe, sheinn siad Argan Mór. So, in the good old days, the bardic poem was probably delivered with something a little bit like Argan Mór. Okay, so hopefully that's still in your heads. Because I should be delivering it in a tune like Argan Mór. Tuigeann sibh? OK. Ba cheart domsa bheith dhá chanadh daoibh anocht, tuigeann sibh? OK. Ach ní chanfaidh mé anocht é. Ar fhaitíos na bhfaitíos, just in case. Tuigeann sibh? OK, here we go. Um, again, you know, the, the, the poem or the verses

Baile Hanraí nár thearc tréad, do chreach is Baile Bhairéad, Baile Phuinse, gá mó mairg, fa thuirse an ló do lomairg, Baile Nua na Móna amháin nó an Mhóinín níorbh í a héadáil,

Go raibh maith agat, a Chiarán, agus is deas an idirghníomhaíocht leis an lucht éisteachta. Um, Ciarán a bheidh suas arís, in anois i gceann second, agus um, ag, ag cuirfidh giota maorga as an dán Gearr bhur gcuairt a Chlanna Néill le Fear Flatharta Ó Gnímh i láthair. So Fear Flatharta Ó Gnímh, his work, whose work was known in Ireland and Scotland, lived near Larne.

Yeah. Um, a descendant of Rory Ó Mórga of Laois, agus bhuaileamar cheana le Rory Ó Mórga nuair a bhí mé ag caint ar The March of the King of Laois, an fear a dhein an chreach ar Nás na Rí. Um, beidh seod ceoil, ceoil eile anois againn, canta ag Ádhamh, amhrán dar teideal Díomhaoineas na nDíomhaoineas, Vanity of Vanities.

agus de bhrí nach ndearnadar a ngealladh go maith ná a bhfocal do choimhlíonadh dhómhsa. Do dhíol mise an déirc agus do chuir mé mo cheann ar a éadaí ar mo chorp. Dá sciolladh sin chuir siadsan bang ar mo thóin i ndeoise Chill Dara, ionas go mb'éigean domh teilgean fo thóin a thabhairt orm féin faoin tráth sin. Do ghearr mé broim, tuigeann sibh sin? Tuigeann, tuigeann cúpla duine broim. Do ghearr mise broim an bhráthar i dtóin na bochtaineachta agus dúshlán Manannán Mac Lir, nó Gearóid Iarla.

Nach deas an meascán de cheol agus litríocht agus seanchas a bhí ansin againn sa chéad leath. A chairde, míle buíochas libh ar fad agus beidh deis agaibhse anáil a tharraingt agus deis ag gach éinne eile cupán tae a ghlacadh agus beagán cainte a dhéanamh. Ok, so 15 nóiméad beidh muid ar ais anseo.